m wee sị na ọ nwere ọmarịcha nkụzi m chọrọ inye taata bụ eke m wee sị biko dịka m na-enye nkụzi a biko m em, ọ, anọkwa m entitled nke m ekwuteghị biko onye ya agbazi m onye gbazie m ee si ịma na mmụọ bụ ama ama amacha amacha m wee yọkwanụ ya bụ nnukwu mmụọ anyị ji maka ya wee nọrọ n'obi a bụ udo m

ọ gbara ụmụ udo si biko nụ ka anyị chụọnụ ya bụ aja ahụ gbara aka na ba Mm, m dosikwanụ ụnụ ọnwa wee dosikwanụ ụnụ oge ọ ya-apụta ọnwa ife Um, dịka m dosiri ụnụ ya yesterday bụ 16 n'abalị yesterday ka mụnwa bụ Ifeamalume fụrụ ya bụ ọnwa ka ọ bụziri full moon nke m na-akọwa bụrụ important onye ọbụla bụ onye ụmụ udo ma mmụọ ma mmadụ ma mmụọ ịmarụ important aja anyị kwesịrị ị na-agba ya na ịmarụkwanụ days of the moon n'ala Igbo dịka anyị malitere njem a biko nụ, ka anyị malitenụ njem a malikọtanụ ya ọnụ mm? si onye ahapụna nwanne ya ka m bịakwa so abịa na mbido okwu m Ngwanụ ụmụnne m ṅachaanụ ntị ka m gwa ụnụ ife m mụtalụ na ya bụ ọnwa iya ya na obere ifekwanụ m chọkwanụ ịkụzi mana m em, mmụọ bụ ama ama amacha amacha mana dịka aka m ililo m si wee dị m akụzikwanụ ụnụ oke m matakwanụ ya na oke m jikwa n'aka m wee sọvụọ which is eh, ife ndị oyibo kpọrọ reality eji m aka m wee stọdie ya wee bịa na njikọta okwu m ife m ghọtalụ so na ife a m ghọtalụ n'aka m chọrọ ịkụziri ụnụ ngwa ṅachaanụ ntị ka m bịa na mbụ onye ọbụla bụ nwafọ Igbo ma na ife kalenda Igbo nwere bụ 13 um, 13 months anyị nwere mana nke ndị oyibo dere 12 mana igbo niile abịa na igbo ife anyị nwere bụ 13 months so abịa na that 13 months ka m bịakwa so ụmụnne m dịka aka mmirilu m si wee dị ya na mbọsị m nyere announcement ya ya na mbọsị m dosili unu ya bụ ọnwa that day bụ on 3 ka ọnwa a pụtara mana ụnụ ma na ọnwa na-apụta n'izizi na ọ na-abụ ọnwa ntekele kedu ife m mean n'ọnwa ntekele ya bụ ọnwa na-abụ ntekele o wee jizie nwayọọ nwayọọ wee buwezie obubu ka ọ ya bukatazie wee until na um, ọ bụrụzie ife ndị oyibo kpọrọ full moon

bụ nyaa ya bụ Sunday afụọ m ya bụ ọnwa na mgbede afụọ m ya bụ ọnwa na mgbede mana dịka anyị si ebi ndụ anụ ahụ with ndụ mmụọ etetekwalụ m n'ụla bụ elekere bụ 2 wee nene ya bụ ọnwa wee na-afụ ya bụ ọnwa ka ọ kwụ n'ihu m zuo zuo ezuo bụrụ full moon bụrụ that ọnwa ife a kpọrọ ya mana o lukwanụ 3 o'clock m jee cheki enene afụzi m ya bụ ọnwa ọ bụrụ na ya bụ ọnwa mere ife ndị oyibo na-akpọ o ziri m onwe ya disapia akwa kpọọ m ya kedu ife m na-akọwa ife m na-akọwa wee bụrụ ka m bịakwa ife m na-akọwa wee bụrụ on 3rd ka ya bụ ọnwa bidoro ka e bido fụwa ya bụ ọnwa dee n'oluo 16 o wee zuo full moon bụ 13 days ụnụ ma na 13 month ka igbo kalenda bụ so na ọ that 13 month ka o zuru o wee bụrụ accurate ka o si wee bụrụ that kalenda month mana o nwere ife a na-akpọ cycling mana na that cycling ọnwa ka days of the week igbo ji wee dịrị a bịa na days of the week igbo ụnụ ma na ife anyị nwere bụ 4 days in a week anyị enweghị 7 days in a week ife anyị nwere bụ 4 days in a week

ngwanụ mgbe anyị gụrụ ọnụ four days in a week ọnụ bụ eke oye afọ nkwọ ọkwa ọ bụrụ na one week anyị agụkwa eke oye afọ nkwọ ọkwa ọ bụrụ na two week anyị agụkwa eke oye afọ nkwọ ọkwa ọ bụrụ na three week anyị agụkwa eke oye afọ nkwọ ọ bụrụ four week that four week ọ bụzi calculate anyị akọnụmalụ ọnọdụ ọnọdụ bụ 16th on that 16th ka full moon ji wee pụta onye ọbụla bụ onye ụmụ udo sie ngọ n'ife m kwulu ọ lawabakwa ụla n'abalị tata as long as na weather dị mma ya na-ene ọ ya-afụ that full moon ọ ga-acha ya bụ mmụọ ọnwa ihe m na-ekwu okwu ya ọ pụtagokwa denụ impọtant ọzọkwa m chọrọ ịkụziri ụnụ okwu buru ibu mana ọ kakwa oke em m nwere ike ikwu ife m chọrọ ikwukwa bụrụ gbasalụ kelu aja anyị na-anata n'ọnwa kele ịmpọtantị ọ dị n'omenala Igbo kekwanụ ịmpọtantị gị nwa bụ onye ụmụ udo kwesịrị ịma marụ ka e si agụ full moon na ọnụ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo bụ onye omenala ị kwesịrị ị na-agụrụ kalenda ndị ọcha ị na-agụrụkwa nke ndị Igbo which is na ọ dị very easy akụzigoro m ụnụ ya kịta na i nwere uche ị na-agụrụ kalenda ndị ọcha ị na-agụrụ nke Igbo because nke Igbo nwere ife niile o represented

ọnwa anyị nwee ọnwa ọnwa elili ji and so on o buru ibu ndị ife niile a ndị gboo debela ife niile a, ife niile a ka dị kama na ife niile a na-akwadozi n'ala biko nụ, onye ọbụla bụ nwa onye ụmụ udo ka dịka anyị na-achụ ego ka anyị na-astọdikwa ọnwa a, wee were ohere a wee na-asị onye ọbụla bụ onye ụmụ udo i nwekwanụ ife ị chọrọ ịjụ m ị jụọ m mana ife m na-akọwa bụ isiokwu m bụ ọnwa a nwechara ife elele anyị na-eri anyị anyị nwa bụ ụmụ igbo na-eritecha n'ife niile a merụ ndị gboo ji wee debe ife niile o wee ka dịkwa otu o si wee dị anyị akpọlitekwa ife niile a mmụọ niile a ya bụ ọnwa niile a wee bidokwa mara ka anyị ga-esi wee bidokwa wee tikpe tikpe na ya na ajenda anyị bu n'obi bụ idozi mmụọ niile dị n'ala igbo dịka anyị bara ọnwa ife ife eke onye ọbụla bụ sekuriti ọzọ m chọrọ ịgwa ụnụ bụ onye ọbụla bụ ezigbo onye omenala bụrụkwa na ezigbo onye ọdịnala mbọsị ọbụla ọnwa pụtara

ife ọbụla because onye ọbụla bụ nwa onye ụmụ udo every month ọbụla ikwesịrị ekwesịrị ị na-anụ akụkọ isi ọma n'isi gị onye ọbụla bụ onye ụmụ udo every month ekwesịrị ị na-anụ akụkọ isi ọma n'isi gị as long as na ị na-astudy ọnwa ma ọ bụ days of the moon ị na-astudy ya amaghị m ka m mesi kọwara unu ife a mana ife m na-ekwu bụ as long as na ị na-astudy ọnwa iri olu ofu ụmụ ị ya-afụrịrị nlele amala ị ya-anata ị ya-afụrịrị nnukwu amala bara ụba ị ya-anata na ọ bụrọdị mmadụ solvụrụ gị ya kama na ọ gịnwa ji ji aka gị wee solvụrụ ya onwe gị ọ dị very important merụ ndị bụ dibịa with ndị na- ndị na-apractise um, winch with ife niile a fa amagbado ife niile a wee were ya wee na-akpagbu ndị mmadụ mana dịka udo si wee pụta bụ ihe anyị amụnyekwanụ ihe na ana igbo na ana igbo ya na ụwa niile gbaa gburugburu ee ọkwanụ ka anyị si bido na-eketa na ọkwanụ na aka ihe e si wee nwekwanụ mmeri n'isi njedebe ọ gwụkwanụ ka ọ ha m n'ọnụ mm? ume udo development ekene m unu wee sị onye a fụrụ taata ka a fụkwanụ ya echi